Thá Ciarraí is Gaillimh tar éis páirt a ghlacadh i gcluichí iomaíocha go dtí seo sa sraith. Cén sórt cluiche a bheadh eatarthu i dTrá Lí? Mac Dara Mac Donncha athá i mbun tráchtaireachta.
Ciarraí an rud seo agus Micheál Burns fíor-dhrochaimsir againn anseo i dTrá Lí. Slua breá bailithe isteach. Ní raibh aird ar Jenna Dettman mé le cúl. Déileáiltear rómhaith ach tá seans anseo anois ag Cillian Trant, Cillian Trant, curtha thar an trasnán ag Éamonn McGrath, an-tsábháilt ó chúl báire na Gaillimhe. Thug sé an pas ó Clifford Trant is bhí sé ag iarraidh cúl a fháil, ceapaim, cinnte ach an cúl báire in ann aige. Seilbh anseo anois ag Eamonn McGrath agus, bhuel, tá sé ag dul isteach i cineál cul de sac ansin, ach seilbh ag na Gaillimhigh arís agus tá praiseach déanta ag Gaillimh. Seo seans ar chúl ag Ciarraí agus an-tsábháilt déanta, faighte ar ais ag Keith Evans ar deireadh ach bronntanas a bhí ansin ó chosantóirí agus ó chúlbáire na Gaillimhe i ndáiríre. Bhí sé ag Brian Cogger anois an-tsábháilt ar an gcéad iarracht ach ansin bhí Keith Evans san áit cheart. Gaillimh anois ag iarraidh a theacht ar an ionsaí, sin é Matthew Tierney, fear Uachtar Ard. Thosaigh Matthew Tierney anois Pas faighte ar ais ag Matthew Tierney, uilig airde Joe Tierney agus Tierney á chur isteach sa gcúl! Bhuel, shleamhnaigh sé isteach ansin ar an taobh, ar thaobh na láimhe deise agus freagra láithreach ó na Gaillimhigh. Seo againn iarracht eile, sleamhnaithe isteach, níor mhór an cumhacht é, ní raibh aon ghá, snite isteach ar thaobh na láimhe deise. Seilbh ag Ciarraí arís. Burns anseo. Pas trasna go dtí David Clifford, d'aithneofá an stíl Clifford ag tabhairt faoi, tá sé taobh amuigh den stua agus brat oráiste ag David Clifford. Breathnaíonn sé an-éasca nuair a bhíonn an fear seo i mbun na ceirde. Amach ar an taobh ansin, Athphort Garbháin, cic mhór ard agus an gnáth thoradh. Seán Ó Sé ag teacht anseo anois. Gearradh isteach ar thaobh na láimhe clé, tá sé stoptha ansin, ar ais go David Clifford, tá David Clifford fiú níos faide amach an t-am seo ar líne ceathracha cúig, 'sé an dá mhar a chéile é don draíodóir seo. Dhá bhrat oráiste i ndiaidh a chéile aimsithe ag an tosach is fearr atá ag imirt peile faoi láthair. Seilbh ag na Gaillimhigh arís. Ag iarraidh a theacht trasna anseo, siod é. Oisín Mac Donncha, fear Leitir Móir, ar ais go Matthew Tierney. Tierney ag déanamh go maith ansin. Bhí ní raibh mórán am aige, bhí sé faoi bhrú ach bhí sé in ann í a chur thar an trasnán. An-taispeántas ón bhfear lár páirce. Ní raibh ach an leathshoicind aige í sin a chiceáil. Caite isteach ansin anois, liathróid mhór ard isteach, cúl báire ag teacht amach, tá sí, á, sleamhnaíonn sí ón gcúl báire! David Clifford san áit cheart ach don dara uair, bronntanas tugtha ag Gaillimh do Chiarraí anseo, an liathróid ard, bhí an cúl báire ag teacht amach, bhí sí ina ghlac ach thit sí uaidh agus ní bhfaighidh Clifford cúl níos simplí ná sin go ceann i bhfad, cheapfainn. Gaillimh ag teacht anseo anois agus Fionn Mac Donncha as Maigh Cuilinn. Leithscéal, Oisín Mac Donncha, as Naomh Anna Leitir Móir, tá sí sin buailte ag Oisín, tá sí buailte go deas aige. Ceann oráiste. Scór d'fhear Naomh Anna. Ciarraí ag teacht arís anois is Joe O'Connor á chur amach ar an taobh anseo anois. Is Keith Evans ag teacht anseo go láidir. Á, an ruathar ag Keith Evans anois, an bhfuil seans ar chúl? Bhuel, beidh sé sásta le cúilín, b'fhéidir go raibh spás os a chomhair ansin. Gaillimh ag teacht anois. Cúpla scór ag teastáil uathu go dóite. Pas curtha trasna anseo anois go dtí Shane McGrath. Shane McGrath ag tabhairt faoi agus í buailte go deas ag fear Dún Mhór. Brat oráiste, ceann a bhí ag teastáil agus beidh cúpla ceann eile uathu. Buailte go deas aige. Matthew Tierney ag teacht arís anois. Gaillimh ag iarraidh brat oráiste, ceann ag titim i mbéal a' chúil, bhfuil seans ar chúl anseo, scór? An-tsábháil ag an gcúl báire agus faoi dhó stopaithe ansin ag Shane Murphy agus, bhuel, tá sé sin beagnach chomh maith le scór do Chiarraí. Slua an-tsásta leis sin. Féach air arís pas deas ach bhí an cúl báire ar an airdeall ansin faoi dhó. Gaillimh ag teacht arís anois. Coisíocht dheas, siúd le Daniel O'Flaherty, O'Flaherty ag tabhairt faoi agus O'Flaherty á bualadh go deas. Fear eile as Cnoc na Cathrach, Bóthar na Trá, Cnoc na Cathrach. Deas ansin le héalú ón gcosantóir is ansin buailte deas réidh, laghdaithe go seacht gcúilín anois. John Maher ag ceistiú ach tá an seilbh faighte ag Ciarraí. Joe O'Connor. Seilbh anseo anois ag David Clifford, Clifford ag casadh, ó tá sí sin curtha thar an trasnán agus bhí sí sin ag titim i mbéal a chúil. Níl a fhios agam an raibh sé ag ceistiú David Clifford ach. Bhí ar Eamonn McGrath a bheith ar an airdeall ansin agus bhí sé. An dara sábháil mhaith atá déanta aige. Ceithre ansin ag John Maher. Maher ag déanamh thar barr. Teacht anseo go tréan anois Finnian Ó Laoi. Tá sí fós aige. Gaillimh ag iarraidh cúl a oibriú, ar ais go Finnian arís. Ruathar deas anseo, seo do Cian Hernon. Cian Hernon agus seans agus scór! Isteach ag Cian Hernon sa gcúl. Anois, go tobann, níl ach cúig chúilín idir na foirne. Agus féach, glan an iarracht arís, ní raibh cumhacht, snoite isteach, an-chríoch ag an gcosantóir. Cic amach anois, cúig chúilín eatarthu. Gaillimh ag teacht go tréan seo iad arís. Agus Shane McGrath. Féach ar taobh leis John Maher, ar ais go Maher anois, Maher ag casadh thart, Maher ag bualadh agus tá an dara cúl scóráilte ag na Gaillimhigh in imeacht cúpla nóiméad. Faighte ag an gcaiptín. An-taispeántas tugtha anseo aige. Chas sé thart ansin agus urchar go barr na heangaí. Trí chúl anois scóráilte ag na Gaillimhigh anseo. Níl ach dhá chúilín eatarthu. Dhéanfadh ceann oráiste an jab dá mbeadh sé acu. Tá sé ag Shane McGrath, Shane McGrath ag tabhairt faoi, buailte aige leis an gcois, cé acu a bhfuil sí sin? Tá sí ag gabháil thar an trasnán! Brat oráiste is tá na foirne ar comhscór. Bhí dhá chúilín déag eatarthu tráth dá raibh anseo sa dara leath ach tá Gaillimh tar éis an-teacht aniar a léiriú anseo. Ionsaí amháin eile, b'fhéidir, ag Ciarraí. Fuair siad scór an-deireanach nuair a d'éirigh leo Ros Comáin a chloí. Tá sé ag an bhfear ceart, tá sé ag David Clifford. Clifford réidh. Seo ag casadh, Cathal Brosnan! Cathal Brosnan a bhí ag imirt sa gCorn Mhic Shigiúir ach tá iarracht Chathail imithe ar thaobh na láimhe deise. Faoiseamh do na Gaillimhigh. Frustrachas do Chiarraí. Bhfuil aon am eile fágtha? Níl, tá sé thart! Pointe an taobh acu anseo.